kwa ana amene mwangobadwa kumene komanso inu akuluakulu amene mudakali m'malawi momuno koma mudakalibe ogona kumaso kwanu simunapukutebe pakana lero kuno ndi ku malawi dziko looneka ngati laling'ono koma zochitika zake mkatimo ndi zazikulu kuposanso ku america dziko looneka losauka koma atsogoleri ake ukawafufuza ali ndi chuma chopsa koma chokuba dziko lomvetsa chisoni limene limalamulidwa ndi mamafiya kulibeko zokuti uyu ndi mbusa ayi kulibeko zokuti uyu anaphunzira kwambiri ayi onse ophunzira makamaka amatenganso anthu a m'malawimo ngati zisiru kuti samaganiza usamuone atavala ndithu jekete ya white kapena kolala ya white ndikumanena kuti upulumuka ndalama zipulumuka ayi kunoko ndi ku malawi kumene kumachitika zinthu zoopsa kwambiri kaziko kaziko kamene kamatchedwa malawi kapena kumasulira kwake muchichewa tinene kuti kutentha kuno ndi kotentha basi ziko kaziko kotentha kotchedwa kotentha ku malawi ndipo ziko linolo silizasintha pokhapokhapo miracle izachitike Pomafika mawa lino loweruka ndiye kuti tikwanisa 7 days, 1 week, chitulukireni report lija la ku Chikangawa limene likunena za imfa ya Saulos Chilima, Vice President wa dziko la Malawi amene ndi anthu ena 8 anamwalira mu ngozi ya ndege ndipo amalawi akhala akufunafuna chilungamo mpaka lero sichikuziwika tikunena pano mawa lino ndi 1 week lipoti chitulukireni koma tikunena pano lipoti lija chitulukireni lili ndi amene analitulusawo Ku tchalitchi kulibe, mabishopu alibe, ku parliament kulibe, dziko lino lonse lino la Malawi anthu kapena pdf alibe. Chimene akudziwa ma commissioner wo ataona kuti apanga blunder nde athamangano tsopano ndikumakachita ma correction. ndiye funso nkumafunsa kuti kodi ngati mukuchita correction kunena kuti amalawi tikufuna tichite clarify kunena kuti si sitinanene kuti anthu aja anamwalira ali ali mmwamba ayi anamwalira pamene anafikapo ndiye chabwino popeza pati magazi kunalibeko anthu mikozo kunalibeko magazi ndi mikozo zinalowa pansi ngati mukubwera kumachita clarify kuti ayi simunatimvese ndiye nanga popeza ngati sitinakumvese nanga mmawerengatu ndi inutu ndiye m- ujeni ujeni blandayo yachitika pakuwerengapo popeza wolemba ndi inu mmene mmalemba ife kunalibe ndiye mukubwera ndikumadzachita clarify ndipo mpaka leroli lipotilo palibe amene ali nalo chifukwa lipotilo tu linali la ifeyo amalawi munayenera mutipase ife Mwa, munayenera muwapase ma families awerenge, madokotala akhale nawo, ma CSOs akhale nawo, machalichi osiyanasiyana, ma embassy akhale nalo lipotilo nde mwalitenga lipotilo ndikulisunga mmanyumba mwanu kutitenga ife ngati zisiru kapena ndani? apa zikuchita kuoneseratu kunena kuti inu nonse ma commissioners ndinu makape kwambiri anthu okuba anthu opanda chilungamo ndiye kuti lipoti limene lija kulibeko amalawi ziwani kunena kuti lipoti kulibe anthu awa ni mamafiya kuteko anapangana zokuti tiyeni tiwabwatike amalawi Wa- anayiwala kunena kuti kunja kuno kuli mulungu ndipo mulungu akuona china chilichonse Pamenetu muliko atatu awiri anayi nampangana pena pake mmayiwalira kakulukulu kena kache kamakuphonyani mmaphonyesa pena pache ndiye inu simunaziwe ye amwata tiwabwatike amalawi tiwauze kunena kuti anthu aja anamwalira ali mmwamba mu ndege ndipo magazi anasowa amalawi atakuzuzulwani ndi pamene mukubwera ndi kafilimu kanu kumanena kuti ayi ayi tikuchita correct tikuchita correct clarify anthu aja at- at- anamwalirira atafika pompo inu zisiru kwambiri inu ndinu agalu anthu a sataniki ndiyetu munyatu chifukwa ifeyo amalawi pakale pano tinasukusula tikutha kuwerenga bwinobwino mmaona ngati ndi ife amalawi ya nthawi ya Welensky amene sitiganiza konse mukuona ngati ndife zisiru zanu lipoti limeneja ndi lofunikira kuti amalawi aliyense awerenge chifukwa munagwirisira ntchito taxpayers money aliyense aliwerenge lipoti aone kodi kodi ah, mafunso amene ali nawo akufusi a- akuyankhidwa kapena sakuyankhidwa sizotenga lipoti ndikulibisa ngati kapena lipoti lo ndi la amanu ndipo amene mukafufuza ma- mafufuzira azimanuwo kapena azibambo anu kapena azilongo anu kapena aziphanu ndalama zimene mwa- mwanyindula zija ndalama zija ndi za, za, za amayi anu mukuyenera kuti mutuluse lipoti tiliziwe ndipo lipoti ngati silituluka ife amalawi first timemeza amalawi tibwere m'manyumba mwanu nonse ma commissioners tikukuziwani kuphatikizapo iwe chairman tikusatirani m'manyumba mwanu mutipase lipotilo chifukwa mwaononga ndalama za amalawi ndiye pakana lero lipoti silikubwera olo a MANEB amene amati akalengeza kuti mayeso tatulusa ana analemba mwakuti mwakuti mwakuti mamawo ache mmapeza nkhani ija ili pa notice board mmayipeza ili pa intaneti koma lipoti ilili pa intaneti palibe pa, pa board pena paliponse pali- palibepo olo pdf kuti ulisakesake kungoona kuti ungodinda kunena kuti chikangawa Ngoja plane crash palibe pamene ikutuluka kutitenga ife ngati zisiru kutitenga ife ngati sitimaganiza ndiye ripoti likufunika ripoti litithandizira kwambiri kuti tione kuti kodi anthu amene a, a, anthu amene anamwalira aja anamwalira bwanji mukulephera kupereka ripoti ngakhale ku zipani izi zinagawana ndalamazi ndiponso zikumveka kunena kuti iyi ndiye ati ndi ndondomeko ya boma kunena kuti zikachitika chonja eh, imeja ndi state funeral bomalo limayenera litenge ndalama lipereke ku ma stakeholders komanso lipereke ku zipani zina kuti uh, for log- logistical purposes chabwino ti- tizitenge kuti ndalama zomwe munalandira analandira for logistical pu- purposes ndiye munapereka lipoti kuti ndalama zonse zimene zinawonongedwa pa maliro ndi mwakuti mwakuti kutereko ndalamazo mwa- mwazibaso tikunena pano mwachisanzo chipani cha pp chikukana kuti sichinalandire 15 million chinalandira 9.5 kodi 5.5 anayitenga ni ndani anapakula ni ndani pakuyenera kuti apolisi amange munthu amene chifukwa chowaba taxpayers money leroli simukupanga zimene simukupanga zimenezo chifukwa chani amalawi akuyenera aziwe 5.5 miliyoni inabedwa ya pp ndipo ujeni kaliati wachita kukana mpo- mpaliyamenti kunena kuti ife sitinalandire zimenezozo ndiye ndalamazo wate, watenga ndi ndani wazipakulako ndi ndani ndalamazo ndalama zoti si za munthu ndi za boma za amalawi anthu osauka akumuzi amene ana awo alibe chakudya amene akulephera kupita ku sukulu amene alibe fetereza amene misewu ndiyoonongeka kwambiri misewu ndiyoonongeka koma mungoba- mungoba ndalama ndikumanamiza ngati mukupanga zitukuko ndiye a- lipoti limeja likufunikira kuti aliyense aliziwe munenenso pa- pa- pamaliro paja kuti ndalama zimene zinaonongeka ndi zingati kodi 1.5 biliyoni ikumvekayi inaonongeka how inachitika chani munagula chani ndi chani ndipo umboni wache ndi uti malisiti ndi ati ena amalandira ndalama koma chipani chawo amayenda okha munthuyo kuchipaniko aliko yekha amene ndikukalandira mwina 10 miliyoni ndikukalandira ndikukalandira 18 miliyoni kugawanagawana ndalama munthu muchipanimo alimo yekha ndiye tikufuna tiziwe ifeyo amene anyake ya ndalamayo kuti ndalama zimenezi munagawana bwanji yes it is a requirement a state funeral chifukwa ndafusafusa muzipani zambiri zulo ndimayimba mafoni ndayimba mafoni ineyo kuti ndiziwe ngati nzika ya malawi kunena kuti kodi ndalama zimene mukugawanazi mmagawana zoona inuyo mmene ndikukuziwirani iniyo inuyo inu inu inuyo mungatenge ndalama ma family nazo ndi pamene ambiri amandiuza kuti iyayi ndi requirement mwanawe requirement ndi state funeral olo nthawi ija ya malemu Ethel Mutharika maliro anakafika mpakana ku mzuzu zonse zija mazipani osiyanasiyana zinkapita chimodzimodzinso maliro a bingu anthunso ankapita ku- ku- ku malo osiyanasiyana logistically boma linachita provide chifukwa osapanga zimenezo tiyerekeze kuti uh, maliro ngati a bingu wa mutharika ndiye kuti uh, zikati zisachitike zimenezo president amene analipo nthawi imeneyo akanapangidwa accused kwambiri Izo ndi zomveka, koma ndalama zayenda bwanji? Ndalama zayenda bwanji 1.5 biliyoni? Ndi ndalama zambiri kwabasi. Ndiye tikufuna tiziwe lero ndi lipo- lipoti ndi ili silikutuluka mwalisunga kutereko mukulichita edit lipotilo ku Malawi kuli mamafiya malawi olo zisankho izizi zikubwerazi simuwaona amalawi mafigas mmene atulukira mafigas mafigas amene aja onama mafigas aja ndi onama muona zimene zi- zi- ndi- ndakhala ndikumanena ineyo kuti inu muberedwa anthu inu muberedwa pakali panopa anthu achita khuku mafigas nrb komanso mek achita khuku mafigas ndikuyipasa central region ma, ma, manambala phwii azioneka ngati anthu alembesa mukapanga kafukufuku wanu mupeza kuti anthu sanalembese that is why pakufunikira inu a opposition musagone pabwere ma auditors mukalowe mmakompyutamu muonemo kuti anthudi akwanadi chochija lilongwe yalembesadi 3 point chakuti miliyoni nanga kwina konseko popeza anthu sanalembese olo muti a- achina brian bandaja kaya em- popeza iyi mbc ndi ujeni ujeni tv komanso wireless ya anthu andale makape amene ankaoneka nthawi imeneyo kuti akhala aziyimira amalawi lero akupanga za mcp zisiru anthu ena aja aku- akuluakulu a imvi zawo kaya amaopa kumangidwa lero ali vyende ati kumapanga ati pologalamu ati ati timvetse za uchisiru zenizeni kutitenga ifeyo ngati makape kutitenga ife amalawi ngati osaphunzira A- olo mutapanga mujene ma- mapulogalamu mufuse ma phone in pulogalamu mupeza kuti three quarters ya amalawi sanalembese chisankho ichi ndiye 3 point chakuti miliyoni mukunenayo analembesa alembesa ndi zizukulu za alongo ako alembesawo ndi zizukulu za amako uchitsiru ife sitimafuna ku malawi kunoko ayi ndipo ngati mmato- mma- mmaatola anthu muziatola omwewo ife ndiye tikubandulani munomo muno izafikapo siku lina yobandulana kubandulana tizabandulana osamalitenga ziko ili ngati ndi lanu ayi ndiye pano tikufuna ripoti ma commissioners mwadya ndalama mwaba ndalama za amalawi tikufuna ripoti libwere within two days ngati lipoti silituluka ifeyo tichita memorize- ma- ma- mobilize amalawi tipite pa nsewu komanso tipite m'manyumba mwanu ma commissioners anthu opanda chisoni inuyo anthu okuba inu Ku- ku- ndipo litithandizira lipoti limeneli likatuluka tiziwe kuti kodi amene anachita lie under oath ndi ndani chifukwa kulumbira ndikumakanama ndi, ndi, ndi, ndi, ndi crime it is a crime in malawi ndiye tiziwe kuti kodi amene amamu- amamuuza na- namayenda kunena kuti ndege zi- inakafi, is- i- i- ndege inakafika ku mzuzu ndiye inabwezedwa ananenayo ndi ndani amamuuza ndi ndani ndege inamenya phiri valentino phiri amene pano anena ndege inamenya phiri anamuuza kuti ndege inamenya phiri ndi ndani zimenezo zitithandizira chifukwa ndi i- i- imfa imeneyi ndi imfa yopweteka kwambiri imfa ima- imene timati tikakhala ambiri ife ti- sima timayitaya osayidya mpaka na lero ngati inuyo mumadya misima sima zanu namukhuta afiti inu a- asataniki inu inuyo muzipanga zimene koma ife zimatipweteka tikamuganizira shanil tikamuganizira chilima tikawaganizira onse oyendesa ndege zimatipweteka ifeyo